mana 2 Disemba 22 2002 Disemba 22 2022 ị na-anya na ifu na otu ụka na ife ọbụla na udo ọbụla m chọ mbọsị a na a ga-enweta ya ọ maka ife a ka m ji wee kpọọ kpọọ ife a maka m chọta na a na-ese okwu oge m na-ayọ ka ndị igbo ka unu ghọta ife m na-ekwu tụmadụ ndị anambra ka ọ ka n'arụ oge oge m na-ayọ ka ndị igbo ka fa mee gịnị ka ha nwee ofu onu ayọrọ m ka e chenji afa ka a ghara ịza anambra na anambra ị gbakọkwa anambra ọ bụrụ 6 na mgbasa ọbụla ọnwa ị gbakọsịrị An- anambra ọ bụrụ 6 arọ bụrụ 6

m fụ na a na-ese okwu m gakwuru nna anyị odumegwu ojukwu na mmụọ ebe ndị a niile m gakwuru m wee chekịba wee rue mbọsị deeti ya dị etu a etu m si wee mee fa m chee ya wee kpọọ fa n'ebe a na be m n'ebe a n'ọka sị fa naijiria onye na-abịa ọ mara ife m na-akpọrọ ya onye nke a na-abịa wee fa lutezia fa fụ onye ilo fa ka fa nọ etu m si wee kwụrụ ọtọ wee gwa ha yọọ fa wee gosi fa ife a ndị igwe nọ mbọsị a dị igwe 18 eze ụzụ ọka nọ ya igwe ọkpụnọ nọ ya m wee gosi fa ọ gaa ka ịyọrọ fa fa makuo onwe fa onye ọbụla kọọ iwe ya wee saịnịa n'akwụkwọ na fa ga-eji ofu onu na ọ ma-abụzi onye ọbụla fa fụ fa echi eze ndị igbo guzo eze ndị igbo kawa eze ndị igbo china na ife fa ga na-eme bụ na a ga na-esi n'ụlọ amalụ mma na onye ọbụla a ga-echi echichi na a ga-ama ọ gbara atani n'ụkwụ o nwekwala nna ya e chiri ọzọ o nwekwa ụlọ n'ụlọ na ọtụtụ enwerọ ụlọ na ha jesi jee ugwu awụsa jee yoruba jee ebe ọbụla alụsịa ụlọ mana ụlọ ahụ a lụsịlụ na o nwere onye nwere ike na ndị Hausa alụrọ be anyị mana ha lụrụ mansion n'ugwu Hausa ndị Yoruba alụrọ be anyị mana ha lụrụ mansion na Yoruba wee kọwasịa nya e wee fa wee saịnịa nya saịnịsịa wee bịa wee unveil ife a ya ife a bụ na 2000 na 22 eh, eh, disemba 2002 fa wee makuo onwe fa dozie mana nke fịara arụ bụ ndị anambra chenji afa anambra chenjiri afa anambra enugu steeti maka ndị sị na fa fụrụ ndị igbo na ndị anambra n'anya fa na ọ bụrụ nlọ ka fa na-alọ fa na-alọsi nlọ ike na Anambra ga-adị mma bụ na fa kwubere ọtụtụ ndị Hausa dafe echenjisi afa gbado ụkwụ chenji afa Anambra e, Enugu bụ ebe kwesịrị ịdị na-aza Anambra mana Onoh Onoh fa bịakwutelu m ya na Ozobu fa bịakwute m momo biko oge ha mara na m ma ife gbasara nọmba kedu ife a ga-eme m chekie ife fa ka unu ga-ama na ọ Wawa ka ha chọrọ ịza m chekie ya sị fa mba na Wawa ga-eme ka fa dakpuo adakpuo ọ kwa gọvanọ fa ka e nyere award kịta anambra steeti na gọvanọ na na na ọ ga-eme ka fa dakpuo adakpuo ife ọzọ fa